olu de ye dutigi ye wari min bɛ na a musow de bɛ pari a n'a denw a den filanan fana kɔnɔ fununa ko mun de kɛra bɛɛ bɛ kule ee ko nin tɛ hɛrɛ ye a ala tunkaranke yɛrɛ nana kasi ka kɔrɔkɛ den d'a sen na a bɛ kasi u ni bɔra ka to tunkaranke sen kan kɔrɔkɛ yɛrɛ kɔnɔ fununa a bɛna sa nin saya saba bɛɛ bɛna kɛ tile kelen i ko kabako bɛɛ ko ko nin tɛ ko gansan ye kɔrɔkɛ y'a ye ale bɛna sa dɔgɔnin sinna k'i kanto a ko n kɔrɔ a ko ko dɔ bɛ dugu la du kɔnɔ ne t'a dɔn a ko nka a fɔra anw ɲɛna ko ni adamaden gindo min b'i kɔnɔ ko n'i y'a fɔ ko ala b'i kisi k'a ka ɲi ko mɔgɔ caman bɛ yafa i ma ni kojugu min b'i kɔnɔ n'i y'a kɛ yafa ɲini a tigiw fɛ n kɔrɔ e ye ko kɛ jɔn ni jɔn na a y'a kun kɔrɔta k'a dɔgɔnin lajɛ cɛ dɔ nana du kɔnɔ o ye kodɔnna de o ko kɔrɔkɛ nin ma ko gindo min b'i kɔnɔ i ye kojugu dɔ kɛ n'i y'a fɔ i ti sa mɛ n'i ma eh, n'i ma n'i y'a fɔ i ti sa mɛ n'i ye gindo in to kɔnɔ i bɛ sa sisan i kɔnɔ bɛ ka funu kɔrɔkɛ kɔnɔ fununa i ko muso kɔnɔ kalo kɔnɔntɔn a bɛ kule la bɛɛ bɛ kule la a kunna den fila su dalen don kɔrɔkɛ yɛrɛ fana dalen don yɔrɔnin kelen ee a ko n dɔgɔ yafa n ma ee ne bɛna sa bi ne dɔgɔnin a ko tunkaranke ne y'i janfa badenya la ne bɛ tiɲɛ fɔ bi ne bɛna sa bi ee ala a ko ala ma aw ye yafa ne ma du bɛɛ nana kori a ko n dɔgɔ kabi e taara jamana kɔnɔ ne ma hɛrɛ k'i muso la yan dɛ a ko walahi ne de ye n balima bɛɛ tɔɲɔ e tun bɛ wari ci ne ma kalo o kalo n bɛ taa minɛ n ye du jɔ ka misi san n y'i tɔgɔ tiɲɛ kabila bɛɛ ne ma deli ka dɔrɔmɛ di hali safinɛ sɔngɔ ne tun t'a d'e muso ma tunkaranke k'e ko di bɛɛ jɔlen y'i bolo da i da la ee a ko n dɔgɔ den fila min filɛ i muso sen fɛ n ko ne de ye kɔnɔ da i muso la dɔgɔnin ye a walon kɔrɔkɛ dalen tulo kɔrɔ a bɛ sa a bɛ ɲini ka sa a ko n kɔrɔ e sɔnna k'o kɛ ne la ee ala a ko maa tɛ su bugɔ ne kɛra su ye kaban ne tɛ wuli tuguni n ye min k'e la n bɛ yafa de deli i fɛ yanni kiyama cɛ i ka yafa n ma ka d'a kan ne dalen b'a la ne ye fɛn min kɛ ala bɛ sɔn ka ne don jahanama a ko ne de donna ni marifa y'i muso kan n y'i muso ɲini kanu na a k'a bɛ saya fɛ ka tɛmɛ o kan walasa i muso ka sɔn kanu na n ye marifa jɔ a den na n ko n'a m'i da n fɛ n k'a kanu n bɛ den in faga o jatigɛ kama ne y'i muso kanu a sɔnna a ye kɔnɔ fɔlɔ min ta n ye nkalon d'a la baarakɛden min tun b'an bolo n k'an ka nkalon da o la muso ma sɔn n ko n'a ma sɔn n b'a den faga ka mugu ci baarakɛden bɛ seli la an ye muso wele ko k'a malo ka baarakɛden malo ne ba ko ko jɔn ye kɔnɔ d'a la muso y'i tɛgɛ sin baarakɛden na nkalon kan ne tugura o baarakɛden kɔ ka taa mugu ci a la an y'a cɛ a minɛ k'a faga k'a sɔrɔ ne ye den kɔnɔ da i muso la a ko i muso o den tagamanen n nana tugu a kɔ tuguni a y'i ban n ye kɔnɔ filanan d'a la n don o don a kan ni marifa de bɛ don n b'a marifa jɔ a den dalen de la k'a kanu ni n tilara n bɛ marifa ta e ne kɛra kɔrɔkɛ fɛkɔbaatɔ ye koyi n dɔgɔ n dɔgɔ i bɛ yafa n ma ala kama ala ka ne don mɛlɛkɛ hinɛnti bolo n dɔgɔ ne tun b'a fɛ k'e faga ne ye n yɛrɛ de faga n dɔgɔ ne tun bɛ e kabila ci ne kabila cira den fila min bɛ ne ni ala cɛ olu taara kiyama ne jɔlen ɲɛna e n dɔgɔ ja i ka sɛgɛn tɛ fu ye a ko ne y'i muso kanu a ye kɔnɔ filanan ta n y'a tɔgɔ tiɲɛ a tɔgɔ tiɲɛnen n ko bɛɛ lajɛlen ma maa min ye kɔnɔ d'a la a k'a fɔ n ye n dɔgɔnin nɛgɛn n k'o ka don a kan n dɔgɔnin daba o ko k'ale tɛ don i muso kan n k'a ka taa ka d'a kan n ko baarakɛda ye kɔnɔ d'a la i n'a bɛɛ ye fa ni ba ye n ko n'a ma gɛrɛ i muso la ni maa wɛrɛ ye kɔnɔ d'a la mɔnɛ bɛ don ne de y'o nɛgɛn k'o bila ka taa o taara kɔnɔ d'a la e ala o kɛlen ka kɔnɔ d'a la ayi o ma kɔnɔ yɛrɛ d'a la o donna a ka yɔrɔ min na n nan'o kama k'o bugɔ ka pɛrɛn k'o malo an ba ka ci dɔgɔmanin kɛ n'a ko k'a b'a ɲɛfɔ n y'a bugɔ k'a ti ka marifa bɔ n ko n b'a faga hali sini an dɔgɔnin o bɛ taa k'a sɔrɔ a ma se i muso ma n dɔgɔ ne de ye kɔnɔ d'a la i ɲɛ bɛ ne min na ne kɔrɔkɛ fakosa de fil'i kɔrɔ ne tanba de fil'i kɔrɔ ne de y'i janfa ne ye hɛrɛ bɛɛ tigɛ i muso la i ye wari min bila ka na ne ni n denw ni musow de y'an diya ne ye misiw caman san ka sow jɔ a papiye bɛɛ bɛ n tɔgɔ la n taara baara jugu kɛ n ko k'i faga i kana na e n dɔgɔ i tulo gɛlɛyara dɛ i nana ne ye sɛ nabara baara k'a saraka i tɔgɔ la ka wulu fatɔ baara k'a saraka i tɔgɔ la ka baara bɛɛ kɛ i ko f'i ka na jagoya n dɔgɔ i nana ne tun b'a fɛ k'i faa de ne malola ne siranna i nana don min ne tun b'a fɛ i k'i ban muso in na k'a kɛ i kɛra i muso fɛ ne suturala nka ne tun b'a fɛ k'i faga ka d'a kan gindo in bɛna dɔn ne ye dabali kɛ nɔnɔ de la n ko n'i y'o dun i bɛ sa i nana k'i ne bɛ nɔnɔ dun jeliw nana o jeliw nalen i y'olu kunbɛn ne yɛrɛ nisɔndiyara ka wuli jeliw nɔfɛ ne den fila min bɛ n bolo olu de ye nɔnɔ in min ka nɔnɔ dɔ ta ka taa kɛ galama la ko baba nɔnɔ dɔ min ne ɲinana ko n ye pɔsɔni k'a rɔ ne den fila min su filɛ ne yɛrɛ ka su de fil'i kɔrɔ n dɔgɔ e n dɔgɔ i bɛ yafa n ma ne y'i tɔɲɔ ala dɔgɔnin a wulila k'i jɔ a ko e n tigi ala ala ala ala filɛ koyi a ko alama dukɔnɔmaa bɛɛ malola alama ye u ba yɛrɛ nana jɔ ka tafe k'a ka musɔrɔ bɔ k'a da ko alama taama n ka ta e musɔrɔ kan ne y'i tɔɲɔ han e alama ja e ye dujɔmuso de ye e tɛ ducimuso ye alama e alama anw y'e tɔɲɔ u b'o la waati min na daba ni baarakɛden nana ten olu fana nana k'u ta ɲɛfɔ jama bɛɛ dabali banna daba ko ko wa a ye ne nɛgɛn de ko ne ka don ni mɔgɔmuso kan baarakɛden fana ko ne yɛrɛ ɲɛ bɛ kɔrɔkɛ dontɔ ye kɔrɔkɛ nin dalen tora jama la a bɛ saya ni balo cɛ a kɔnɔbara de fununa ka joli fɔɔnɔ u ye diɲɛ fura bɛɛ k'a la kɔnɔ in bɛ ka funu kɔrɔkɛ nin nin bɛ ala de la ala ala e ala yafa ne ma ne ye n dɔgɔ tɔɲɔ ala yafa ne ma ne ye n dɔgɔ tɔɲɔ ja ala tɛ sunɔgɔ la dɛ tunkaranke min bɛ taa jamana kɔnɔ ka sɔn diɲɛ jɔnmaya bɛɛ ma ka nɛni kun ka siyɔrɔ jugu kun e nana ma sumalen ma du hali o den o musonin kelen min bɛ yen i tɛ se k'a halala di o ma ko k'a cɛ ka wari dun o bɛ sɛgɛn min kɛ e n'i muso de b'i diya o la a muso bɛ tɔɲɔ la e ala tɛ sunɔgɔ la nin kɔrɔkɛ in fajiri bɛ seli waati min na a kɔnɔ tira de o kɔnɔ ci kan i ko filenkolon cira fɛn dɔ ko ko po ja kɔrɔkɛ kɔnɔ cira fo k'a nugudenw yɛrɛkɛ ala ni hakɛ bolo u taara ka taa kaburu sen n'u ye kaburu min sen sisi de bɛ bɔ kaburu kɔnɔ k'u bɛ kɔrɔkɛ don yen sisi de bɛ bɔ maa dɔw ko ko jahanama nana kɔrɔkɛ kunbɛn nin kun ye kɔrɔkɛ jugu dɔgɔnin n'o o ye tunkaranke a ye ala fo nin don k'a muso fo a ko ale b'a muso fɛ a ye den ninnu namɔ kɔrɔkɛ sara kɔrɔkɛ muso fila ninnu malo bolo olu kɛra du kɔnɔ ko jɔn den kelen kelen de tun b'olu bolo o den bɛɛ sara kɔrɔkɛ yɛrɛ sara kɔrɔkɛ sila tununna dɛ jɔn si bɛ du kɔnɔ bi dɔgɔnin ani kɔrɔkɛ ye den fila min sɔrɔ musokɔrɔba ala ni maloya bolo makɛ ni ma se k'a ni si ta kalo wolonwula bɛ dafa musokɔrɔba sara malo bolo tunkaranke a ye wagande wolonwula de fa fini na a muso ye k'a don vila ɲɛnama kɔnɔ ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ k'a ye tunkaranke a kɛra dugawuden ni barikaden ye a ka sɛgɛn ala y'a don da la maa o maa y'a janfa nafolo la ala y'a bɛɛ jigi tigɛ ka d'a kan kɔrɔkɛ yɛrɛ ko i tun bɛ wari di ne ma yann'a ka sa kalo o kalo i sara i tun b'a di ne de k'i kana foyi fɔ mɔgɔ si ye ne y'i ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na kɔrɔkɛ yɛrɛ jɔra nin bɛɛ la yann'a ka sa nafolo fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ tun ye dɔgɔnin ta ye u yɛlɛmana du ɲuman kɔnɔ nka a dunna kɔrɔkɛ kɔ dɛ kɔrɔkɛ tora a ka juguya la tan f'a sara tunkaranke seginna ka na a n'a muso ala ma seginna ɲɔgɔn ma ɔ n ye maana min ta ka da tunkarankew ka maana la ka aw baro dɔɔni ka maananin dɔɔni bɔ ka ɲɛsin aw ma k'aw bilasira ka d'a kan nin kɛwale jugu in bɛ an ka dugu caman na bi taamadenw bɛ taa taama la ka taa hɛrɛ de ɲini ka nafolo ɲini k'a bila ka n'a di faninciniw ma ka n'a di kɔrɔw ma ka n'a di dɔgɔw ma u b'o nafolo wusaya u yɛrɛ furumusow ma e min bɛ taa wari ɲini i muso n'i den i ka nafolo u t'a sɔrɔ ka di i b'a d'olu ma olu n'u musow de b'u diya i ka wari la u bɛ so jɔlenw foto ta k'a ci i ma k'i ka so don ka sɔrɔ nkalon don u b'i ka wari bɛɛ dun u bɛ tila ka baara jugu bɛɛ k'i la n'u b'a dɔn a bɛna ɲɛ dɔn e badenya taara min e sinji taara min e badenjugu a tɛ sabali aw ma tanba laban cogo ye a y'a bolo su a yɛrɛ ɲɛ la a ye tunkarankɛ janfa ala y'a janfa a y'a ɲini ka tunkarankɛ malo ala ye tanba malo wa tanba taar'i da a n'a den fila bɛɛ taar'i da ayiwa n bɛ foli kɛ k'a ɲɛsin lamɛnbagaw ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan o tɛmɛnen n bɛ foli kɛ faransi itali ameriki n bɛ maramu fo ameriki n bɛ madina fo ameriki n bɛ foli kɛ hali makankaw ye ka d'a kan hali makankaw ka ci sera an ma minnu bɛ youtube lajɛ u b'an ka manaw ye u bɛ an wele u b'an fo a ye bɛɛ laja an y'a sigi sen kan dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ mana duman kɛ rezo sosio kan kɔnɔ k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma bamakɔ kelen tɛ kayi kelen tɛ bɛɛ ɲɛ b'an na bi walahi an welela ka bɔ jamana min na a ka ca jamana kɛmɛ u bɛɛ ko k'u ye yutubu lajɛ muso minnu bɛ taa cɛ janfa farajɛ jamana kan an bɛna olu fana ka mana bɔ u bɛ kɔlɔlɔ min sɔrɔ o la jahadi min bɛna bin o musow kan ne malimu bɛna o mana bɔ aw ye n y'a fɔ aw ye ko ne ye mana bɔ a ka ca mana kɛmɛ naani ye k'a fɔ karamɔgɔ bɛ ne la ko nin ye malimu karamɔgɔ ye mana la walahi o tɛ yen nka ni n sigira ni bɛ k'a fɔ aw ye tan masa in b'a nɔgɔya n ma n b'a fɔ ka d'a kan n'i ko jogojugu n'i y'o kɛ an b'o kɛ mana ye n b'a don mana la ka mana bɔ i ɲɛna laban tɛ jogojugu la o laban bɛ ɲuman de la ɔ n bɛ foli kɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna farajɛlaw bɛɛ ka foli bɛ yan n b'a fɔ sa ala k'an bɛn dɔgɔkun natɔ in na n bɛna mana kura b'aw ye aw ka tv mandi kɔnɔ ka ɲɛsin farafinna farajɛla bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲantuma ala k'an bɛn